ndikupatsani moni nonse oonera mu dzina la Ambuye Yesu Khristu. Tikulandirani pano pa kumudzi wa Yesu Television. Ambuye akudalitseni mochuluka chifukwa cha kudzipereka kwanu kuti mmayipereka nthawi kuti mumve china chake kwa Mulungu. Koma pamene mumva Mulungu ayankhula ndi moyo wanu, khalani akuchitapo pa Mawu a Mulungu. Kungoyamikira chabe sizoyamikira, sizokwanira. Mulungu afuna achitepo china chake. Afuna Mawuwo akhale m'moyo mwanu. Ndipo Mawuwo akakhala m'moyo mwanu, pamenepo ndiye moyo. Aleluya! Ndiye mosataya nthawi tingotseka maso tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani, tikuthokozani chifukwa chotikondera, mwatipatsa kuwala kwa tsiku, tikukhala pano pa dziko lapansi. Mulungu wamphamvu zonse, Baibulo ku Masalimo ndi ochitsiru amati mkati mwawo kulibe Mulungu, chifukwa inu muliko olenga kumwamba ndi dziko lapansi. Chifukwa chake Mulungu wamphamvu zonse, tipempha kuti mukatiyankhule, mukatiuze za cholinga chanu ndi miyoyo yathu, mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse mchiyamiko, amen. Ah, Ambuye akudalitseni nonse. Mawu athu owerengedwa achokera ku buku la Aheberi. Aheberi 9 vesi ya 27. Baibulo likuti 27. Akuti ndipo popeza kwayikidwa kwa anthu kufa kamodzi, Ndipo atafa chiweruziro. Aleluya! Akuti zayikidwa kwa anthu kufa kamodzi ndipo akafa chiweruziro. Ndiye pa malemba amene tawerengawa abwenzi timafuna titengepo phunziro la kodi munthu amaweruzidwa pompopompo akamwalira? Munthu akati wamwalira amaweruzidwatu pompopompo? Ndiye nkhani yathu. Navako mochuluka anthu ali ni funso ngati limenelili. Anthu amakonda kufunsa limene kuti kodi munthu akafa amaweruzidwa pompopompo? Kapena amapita ku gahena? Nanga zimakhala bwanji? Aleluya! Ndiye monga mwa malemba timafuna tione choonadi cha nkhani imene. Timafuna tipeze yankho, chifukwa yankho lina lililonse lokhudzana ni nkhani ya Baibo, Baibo ni imene imakhala ni yankho ku funso limene. Aleluya! Kodi munthu amaweruzidwa pompopompo akamwalira? a Nkhani ni yakuti munthu saweruzidwa pompopompo akamwalira. Aleluya! Munthu akati wamwalira amapita mu ndende ya Mulungu, imene ena amaichula Gahena, imene ena amaichula Hade. Akapita ku ndende imene amakadikira chiweruzo. Chiweruzo chidzachitika chidzachitika tsiku lina la kumapetoko. Aleluya! Mmenemo ndi mmene ziriri ndithu, abwenzi anga. Chiweruzo sichichitika pompopompo. Munthu akamwalira amapita mu ndende ya Mulungu ku hade kumeneko, akapita kumeneko akukadikirira chiweruzo. Aleluya! Nde a, Tikhala tikudutsa m'Malemba kutsimikizira za fundo imeneyi imene ikukambidwayi. Lemba loyamba tiwelenga ku buku la Yuda, Yuda 1 vesi yake ya 6. Yuda 1 vesi yake ya 6, pafupi ndi Chimvumbulutso pamenepa. Buku la Yuda lilipo limodzi lokha. Aleluya! Bu- ah, Yuda 1 vesi yake 6 Yuda 1 vesi yake 6 baibo likuti angelonso amene sanasunga chikhalidwe chawo choyamba komatu anasiya pokhala pawo pawo adawasunga mndende zosatha pansi pa mdima kufikira chiweruziro cha tsiku lalikulu ndiye tikudziwa bwino lomwe kuti pali angelo ena amene adasiya malo awo oyambirira, aleluya, amene ananyengedwa ndi Lusifa kumwamba uko, amene anachimwa pamaso pa Mulungu. Angelo amenewo atachimwa, Mulungu anawaponya onse pano pa dziko lapansi, aleluya, sanapezenso malo awo mmwamba, anamenyedwa, anaponyedwa pa dziko lapansi ndipo anapita uko ku ndende, Baibulo likutero, aleluya. Baibulo likuti, Komatu anasiya pokhala pawo, adawasunga m'ndende. zosatha pansi pa mdima. Aleluya! Akuti iwowa anawasunga m'ndende kumeneko, akuti kufikira chiweruziro cha tsiku lalikulu. Iwo atachimwa sanapezenso malo awo m'mwamba, koma malo awo amene alipo ni ndende za mdima kumeneko, kumeneku akudikira chiweruziro chake. Aleluya! Ndiye munthunso akachimwanso chimodzimodzi.

Bible likuti akuti pakuti Khristunso adamva zowawa kamodzi chifukwa cha machimo wolungama m'malo mwa wosalungama kuti akatifikitse kwa Mulungu, wophedwatu m'thupi, koma wopatsidwa moyo mu mzimu, 19 m'menemonso anapita nalalikira mizimu inali m'ndende. Aleluya! Ndiye kumene tawerengaku Bible likukamba za Khristu kuti atafa mu thupi muja akuti mu mzimu adali wa moyo pa mtanda paja. Aleluya! Ndipo ali wamoyo chonchi adaku, akuti adapita ku miyoyo imene ili mndende. Mwaona? Akuti adapita mu mndende muja akuti anakalalikira m- kwa miyoyo imene idali mu nthawi ya Nowa imeneyi. imene siinalape mu nthawi ya Nowa, idali ku ndende kumeneko. Ambuye Yesu Khristu anakaipeza miyoyo imeneyi. Aleluya! Ndiye mukhoza ona, abwenzi, kuti onse akufa ali ochimwa, onse akufa ali owukira Mulungu, miyoyo yawo imapita ku ndende. Kumeneko, miyoyo ya nthawi ya Nowa ija, Ambuye Yesu Khristu anakayipeza atafa pa mtanda paja. Akuti thupi lakufa choncho mu mzimu adali wa moyo wamphamvu, ndipo moyo wake unapita ku ndende kumeneko. Anakayipeza miyoyo imeneyi. Ndiye abwenzi, Tikakhala kuti tamwalira tili ochimwa, tili osalapa, taukana mwazi wa Ambuye Yesu Khristu umenewu, m'mene Mau a Mulungu akulalikidwa m'moyo mwathu, ife nanyalanyaza, ife nakana, tikangoti tamwalira, moyo wathunso upitanso ku ndende kumene. Aleluya! Chifukwa onse amene adakana uthenga mu nthawi ya Nowa, amene ankanyoza onse aja, ankati zopanda ntchito izo zozerezeka. Aleluya! Ndipo anthu ochepa amene anapulumutsidwa mu nthawi ya Nowa, miyoyo 8 yokha imene idakalowa mu chombo muja, onse amene adafa ndi chigumula cha madzi, miyoyo yawo idapita ku ndende kumeneko, ndipo akhala ali kukhala kumeneko zaka ndi zaka, nthawi ndi nthawi, ali ku ndende kumeneko, kuyembekezera chani? Chiweruzo chachikulu. Aleluya! Nawonso angelo amene anachimwanso atataya malo awo kumwamba, nawonso anaponyedwanso mumdima mmenemo, mu ndende kumeneko, ayembekezera chani? Chiweruzo. Aleluya! Ndiye munthu akamwalira, abwenzi anga, moyo wake umapita ku ndende kumeneko, choyamba. Umapita kundende kumeneku kukayembekezera chiweruzo. Ndipo kundende kumeneku kuli anthu ambiri ochuluka kwambiri. Ndipo tsiku ni tsiku anthu amakhala kuijoina ndende imeneyi. Aleluya! Amene akufa ali ochimwa, amene sali pansi pa Magazi awo. Tsiku ni tsiku kumakhala kutumphukira anthu kundende kumeneku. Ndipo limodzi la masiku awa mudzakhala muli inuwo, ngati simulapa! Aleluya! Chifukwa okhawa amene ali olapa, okhawa amene ali pa Mwazi wa Ambuye Yesu Khristu, ndi amene akamwalira sapita ku ndende imeneyi, koma moyo wawo umasungidwa kumwamba kumeneko, aleluya, umapita mu nkupezeka kwa Mulungu, chifukwa unavomereza Mwazi wa Ambuye Yesu Khristu. Ndiye ziri ndi inu, abwenzi, kusankha malo anu opita, chifukwa pano pa dziko lapansi liribepo mzinda wokhalitsa, kaya dziko lilikoma bwanji, Kaya thwanithwani achuluka bwanji, koma Baibo ku Yobu likuti munthu wobadwa mwa mzimayi ni wodzala ni mavuto, ndipo masiku ake ni owelengeka. Mtimawo ukamagunda, umakhala uli kugunda, kugunda, kugunda, kuyembekezela tsiku limenelo. Ndipo limodzi la masiku awa mudzakhala inuwo. Aleluya! Ndipo mukamadzachoka mu mthupi ili, zidzatengera kuti kodi pano pa dziko lapansi Khristu Yesu amene aulalikiridwa munachita naye chiani. Ngati mupondereza, mukana Uthengawo, moyo wanu upita ku ndende kumeneko, kukayembekezera chiweruzo. Aleluya! Ndi anthu ambirimbiri amene akana Khristu mmibadwo yonseyi ali kumeneko. Ngakhalenso moyo wachinyengo wa Yudasi nawonso uli kuti? Uli kumeneko, ku ndende. Aleluya! Munthu wa Mulungu uyu, William Branham, asanatembenuke mtima, mneneri wa Mulungu wa ola ameneyo, aleluya, anawombeledwa ni mfuti ni mzake ali ku, ali ku tchire, Ataomberedwa ndi mfuti imeneyi, anapeza zoona kuti anapita kuchipatala kumeneko ndi anataya magazi ochuluka kwambiri. Autaya magazi ochuluka choncho muja, anthu amene amamuona mozungulira kuchipatala muja amamuona kuti akufa ndipo amalira. Aleluya! Koma iye mneneri akuti anafooka kwambiri zedi ndipo analowa m'masomphenya. Aleluya! Ndipo zitachitika mwachoncho anaona moyo wake upita ku Hade kumene ku Gahena. Aleluya! Ati chimene anaona nchakuti anaona kutsika mu umuyaya wosatha kuzama kuphompho kumeneko. Anamboona mitambo choyamba, kenako anaona mdima waukulu. Aleluya! Kenako mpamene amalowa mu mdera la anthu otayikali, mu ndendemo. Aleluya! Akuti kumeneko anapeza a, kung'ung'udza, kulira komvetsa chisoni kwa anthu amene adali kumenekoko. Aleluya! Afotokoza kuti chizunzo chimene chilikocho simungafananizire ndi chizunzo chakuti munthu akuotchani ndi moto umene timadziwawo. Aleluya! Akuti ndi moto uja mukhoza kumvako bwino. Ni chizunzo chimene chili malo amenewo. Ndipo mukuyankhula kwina akufotokoza kuti munthu atatenga zimawaya za moto za jee zija za pyuu akubaye nazoni pa mimba zitulukire uku, akuti mukhoza kumvako bwino kusiyana ndi kukhala malo amenewo. Aleluya! Ndi akuti mdera limenelo akuti anaona akazi aja ophodaphoda za gilini zopentapenta izi zima makeup izi. Aleluya! Mulungu amadana nazo zimenezi abwenzi. Mkazi woyamba amene adaphoda mu Baibo Jezebeli, Mulungu sanakondwere naye, koma nyama yake anadyetsa kwa agalu kumeneko. Haleluya! Iyeyo anaphonda kuti akakumane ndi anthu osati akakumane ndi Mulungu, ndipo Mulungu sakondwera nazo zimenezo. Haleluya! Nde ana ali nkupita kumene kuja, anayamba kufuula mneneri ameneyi, haleluya, akuti, Mami, Dadi! Anaona zoti mayi ake, adadi ake kulibe kumeneko. Anafuula, Mulungu! Anaonanso zoti Mulungu kulibe kumeneko. Aleluya! Nde anayankhula kumene kuja, kuti, Mulungu, mukangonilola kuti nipite pa dziko lapansi, aleluya, nikulonjeza kuti nikakhala kanyamata kabwino. Aleluya! Nde anayambodzifufuza kuti, Ayi, ine chigololo sinachitepo ayi, koma ndinachitapo chani choipa? N'nanamapo nthawi inayake. Aleluya! Abwenzi anga, mukapita ku malo amenewo, uthenga umene muuseweletsawo mudzafuna mutauva koma simudzaupeza kumeneko. Mulungu ali pompano, afuna mulape muli ni nthawi chonchi. Aleluya! Kenako apempha chifundo choncho pamene Mulungu amampatsa chisomo kuti amabwelanso ku moyo ngati mmene tililimu. nde samalani haleluya nde kundende kumeneko kuli miyoyo ya anthu ochuluka mapurezidenti ochimwa mafumu kaya majaji anthu a mitundu yonse ochimwa amapita kundende kumeneko chifake baibulo likuti munthu sadzapindula kanthu atapindula dziko lonse lapansi koma atataya moyo wake moyo wake moyo wanuwo musamale munthu sangasinthanitse kanthu ni moyo wake Aleluya! Tatiyeni tioneni ku Chivumbutso 20 kutsimikizira za fundo yathu tinayikamba kumayambiliro kuja. Chivumbutso 20 kumeneku ni kuchitsiliziro chotsirizira, tiyambira vesi 11. Akuti, Ndipo ndidawona mpando wachifumu waukulu woyera, ndi Iye wakukhalapo amene dziko ndi zam'mwamba zinathawa pamaso pake, ndipo sanapezedwa malo awo. Aleluya! Ni Ambuye Yesu Khristu ali pa mpando wake wakuweruza tsopano chakumapeto uko tsiku lina, chiweruzo chimenechi. Aleluya! Nde okhalapoyo ni ulemerero wake Ambuye Yesu Khristu, 12 ndipo ndinaona akufa akulu ndi ang'ono alimkuima ku mpando wachifumu, ndipo mabuku anatsegulidwa, ndi bukhu lina linatsegulidwa, ndilo la moyo, ndipo akufa anaweruzidwa mwa zolembedwa m'mabuku, monga mwa ntchito zawo. Ndiye Baibulo likuti anthu onse anasonkhanitsidwa pamenepo, akuti, Akulu, aleluya, amene adafa anthu a mitundu yonse anasonkhanitsidwa, wina aliyense anaweruzidwa monga mwa ntchito zake. Aleluya! Zimene mmati muchita mobisazo, nthawi imeneyo zidzatumphulukidwa, chifukwa Ambuye Yesu Khristu ati palibe kanthu kobisika kamene sikadzaikidwa poyera. Tiziwembu ta mmidima iti! Aleluya! Tizigololo ta mmidima takutali kokani kuti nthawi imeneyi zidzaikidwa poyera zonse. Aleluya! Vesi 13, Ndipo nyanja inapereka akufawo anali momwemo, ndipo imfa ndi Hade zinapereka akufawo anali mmenemo. Timafuna tione pamenepo. Aleluya! Akuti nyanja inapereka akufawo amene anali mmenemo, komanso Hade inaperekanso chani akufawo. Hade ni kugahena kumeneko. Onse amene anali ku ndende aja, amene adali ku Hade kuja, anabwera pa nthawi kuti adzaweruzidwe. Aleluya! Anachoka kumene kuja nubwera apa kuti tsopano atani aweruzidwe. Kujako amangodikira chabe chiweruzo.